M'matsuka m'kamwa kawirikawiri koma m'manunkhabe m'kamwa. Tamvetserani izi. Palibe chochititsa manyazi kuvomereza kuti munthu umanunkha m'kamwa. Anthu ambiri timanunkha m'kamwa kapena tinanunkhapo m'kamwa. Tatiyeni tione zinthu zomwe zingamapangitse kuti tizinunkha m'kamwa. 1, Kusatsuka m'kamwa bwino. Anthu ambiri timatsuka m'kamwa molakwika. Wa! Wa! Wa! ndi mswachi basi tamaliza. Pali katsukidwe komwe ma dentist ambiri kapena kuti madokotala amano amanena kuti tidzitsukira. Mwachidule, anthu ambiri sititsuka. ku malire a nkhama zathu, ma gums, ndi mano athu, ndipo ndi momwe zakudya zathu zambiri zimatsalira m'menemo. Komanso nthawi yosuka mkamwa sikuyenera kuchepera 2 minutes eti? Number 2, Sitipala lilime. Tizilombo tambiri tomwe timanunkhisa mkamwa timakhala pa lilime. Mvetsetsani kuti ndikunena kuti kupala lilime osati kutsuka lilime. Anthu ambiri tikamatsuka mkamwa timadzatenganso mswachi wathu uja ndi kutsukira pa lilime. Tikuyenera kupeza tongue scraper kapena kuti kampala lilime komwe kanapangidwa mwapaderadera kuti kadzitha kuchosa zinthu zoyipa pa lilime pathu. Pena kamatha kukhala ka plastic, pena kamatha kukhala ka chitsulo. Ndikuonetseni komwe ndili nako ka plastic. Kamaoneka chonchi. Number 3, sitipanga floss kapena kuchotsa zotsalira za m'mano ndi ulusi wa m'mano. Tisanatsuke mkamwa, tikuyenera kuchotsa kaye zosalira m'mano mwathu ndi floss kapena kuti ulusi. Apo bi kutsuka kwathu kwa mkamwa kuli chabe. Flossing kapena kuti kuchotsa zinthu ndi ulusi ndi njira yabwinonso yodziwira ngati mkamwa mwathu mumanunkha chifukwa chokuti tikatenga zinthu tachotsa zija ndi kuzinunkha ndipeza kuti zikununkha. ndi mwachidziwikire kuti mkamwa mwathunso mutha kukhala kuti mukununkha. 4 mkamwa mwathu mumakhala mouma. Mkamwa mouma mumapangisa kuti tizilombo tonunkhisa mkamwa tiberekane kwambiri nde nkofunika kuti kupatula kumwa madzi ambiri tizikhalanso ndi madzi ena omwe tizipyoza pang'ono-pang'ono pa tsiku lonse kapena kuti sips kuti mkamwa mwathu Muzikhala monyowa nthawi zonse. Number 5, nchofunikiranso kudziwa zoti mafungo ena amakhala akuchoka mmimba mwathu. Kutengera ma comment a anthu ambiri pa page pano, anthu ambiri tili ndi gas, tili ndi ma acid reflux, tili ndi constipation kapena kuti kuuma kwa mmimba, zomwe zikuonetsa kuti kagayidwe kathu ka chakudya sikali bwino ndipo timakhala ndi zakudya za mgonagona m'mimba mwathu. Zakudya zimenezi zimaolerana ndi kumatulutsa mafungo osiyanasiyana ndipo mafungo ena amatuluka kudzera mkamwa mwathu kumatinunkhitsa ife mkamwa. Ngati kununkha kwanu kwa mkamwa kumabwera chifukwa cha matenda a m'mimba, nkofunika kuchepetsa kaye vuto la m'mimbamo chifukwa chakuti mutha kugula mankhwala abwino bwanji mkamwa mwanu koma ngati fungo likuchokera m'mimba no work done palibe chomwe tachitapo pamenepa sinditayapo nthawi kwambiri chifukwa choti tinaphunzitsana ndithu za gasi ndi mavuto ena a m'mimba pali ndithu mavidiyo ambirimbiri papeji pomwe pano ngati munali ndi vuto lonunkha mkamwa ndipo linatha tiwuzeni m'makomenti mu zomwe munachita kuti tiphunzire nawo limodzi zikomo kwambiri mwakoma nonse